ee eh, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo bụ igbo ee eh, igbo ndị ọma ndị ọma a sị m ka onye chiri ya zelo ee eh, afa m wụ Nnaemeka ile elu na chi aka riwa akụ ee ebe anyị nọ tata bụ na inyi inyi bụ nnukwu obodo enwere na Enugu steeti Inyi bụ obodo na-achị udo Inyi bụ obodo nwere mmadụ n'Enugu steeti Inyi bụ obodo na-emesi ife ike ee anyị si ka anyị bịa nọnyere ha maka emume fa na-eme tata bụ emume aja anị inyi ee aja anị bụ emume eji wee mara ndị inyi maka na ị bịa na anị Igbo obodo ọbụla nwere emume eji wee mara fa iji wee maa atụ ị bịa n'ọka eji imo ọka wee mara ndị ọka ị bịa na Arọndizuọgụ eji ikeji wee mara ndị Arọndizuọgụ n'otu aka ahụ ka eji aja anị inyi wee mara ndị inyi maka na igbo si na ọdịbendị ga-adị ee n'ọkwanụ nkụ dị na mba na-eyere mba nni ekene m unu ee dịka anyị ga-aga n'iru dịka anyị na-aga n'iru anyị ga ọ ga-amasịkwana anyị ka anyị jụta ajụjụ gbasatara ife a na-eme n'ụbọchị tata ee ka anyị mara ntọala ya bụ aja anị inyi maka omenala ọbụla a na-eme na ana igbo nwere ntọala ee eh, biko echezọkwana ka ị na-esonye anyị na YouTube jee binyere anyị aka n'ebe dị subscribe nakwa ebe e sere mgbịrịmgba ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ anyị nọkwa na Facebook nakwa na Instagram Ikoro TV Network kabar ka ị na-esonye anyị maka nkụzi gbasara omenala na ọdịnala Igbo ee eh, maka na Igbo amaka mụnwa na-ekwu okwu na-asị na ụwa m ụwa asaa na m ga-abụ onye Igbo maka na Igbo dị mma omenala Igbo amaka ekene m unu daalụ

ee nwanne anyị nwoke biko gwa anyị afa gị afa m bụ Amaechi Madụeke onye Agbalidi oke anyị nwa bụ ndị ikoro tv netwọk si ka anyị jụọ gị kedu ihe ndị inyi na-eme tata ee anyị na-eme mmemme dịka ọdịnanị inyi si wee dị anyị na-eri aja anị inyi taa ee anyị na-eri ya n'ogbe n'ogbe ee ndị a rie ndị erie ụnyaa gara aga bụ inyi niile eriri ee nwanne ụnyaa gara aga wụ inyi na-eri ụnyaahụ gara aga Ụmụome na Elugwu inyi riri taa Agbariji na Amankwọ na-eri a na-eri na Agbariji na-erikwe na Amankwọ taa

ị na-egosi nwata anwụla nkume na arụrị anyị aka maka anwụla nkume wee ofu ihe integration nigeria limited estim ibe sosi sosi ike gburugburu ọgba ndị inyi ji eme ọnụ na Lagos Columbus ọjị ojayi international md fransevin inyi magic man magic man
Eh, biko nna anyị gwa anyị afa gị aha m bụ nze okechukwu jonathan ebubechukwu inyi ji eme ajana inyi kedu ife kpatara fa ji eme emume ajana inyi ihe anyị ji eme emume ajana inyi bụ a na-eme ya ofu ugboro n'ahọ ọ bụ mgbe ndị inyi ji ejekọta awụkọta onwe ha ya bụ egosikara ịhụnanya udo na ọṅụ dị iche iche ọ ihe ndị be anyị na-eme ee n'aja ala inyi anyị nwere nnọọ ihe anyị ga na-eji na-ahụkọrịta ndị be anyị anyị jikwa na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche anyị ji a na-enwe ihe mmepe na iweta ego mere obodo ihe ee nye ọtụtụ ndị mmadụ gosi na na anyị akpatagwo ndị kpatara ndị nọ n'ụlọ na-egosikwa site na ichi mmọnwụ na ime ihe dị iche iche na ịga be ndị nwere ego a na-enwe ọṅụ ee afa m bụ maazị Kensington Chukwuekezie aka Olowu Igbo from Agbariji Inyi ihe mere m ji wee sonye n'ime ya bụ that na mụ na onwe m bụ Olowu Igbo I believe in tradition maka na ihe dị n'omenala ọ bụ ihe na-amasị m and ọ ihe ndị nna nna anyị megabu a bịa na Agbariji anyị nọ n'ime ya ọ ndị be anyị bụ ndị bụ aka ji ọfọ Agbariji and ya wee pụtakwa n'ime ya mụ na onwe m wee wee nọkwara n'ime ya wee na-emekwa ya wee mere ime ahụ ihe gbasara omenala ọ na-adị m mma ajana inyi ọ ya wụ mmụọ jikọtara inyi niile and na ọ ya mụtara mmụọ niile dị n'inyi niile na ya mụtara ha kesee so mmụọ ahụ na ahụ imejọrọ na ahụ na ndị be imejọ ya na ọ na na ọ na be nne ya ọ na-anahụ na ajana inyi ya na Ajana Inyi bụ eh, bụ arụsị niile dị na Inyi ọ aja afa m bụ Christian Onyebueke mana ife eji ọma mụ mgbe a na-abara agụ aka o ruoro Agbariji ime emume eji ọma ndị Inyi a na-akpọ Ajana Inyi afa m bụ Honorable Ude Sunday Ugochukwu Sunny Odogwu aka ọ mụnwa bụ Chief Nnanyelugo Chief Nnanyelugo 1 na Agbariji Inyi ihe a bụ Agbariji Inyi nese ndị Inyi na-eme Ajana Inyi tata ọ nya ka iji wee fụ mmọnwụ a na-agba ebe a niile tata otu anyị si eme ụmụaka aba na-abịasị ụmụaka aba dị iche iche na-abịasị dịka onye nke a nọ m n'aka nri kịta ọ be m ka ọ gbara nwa aba ọ na-abịa every year nwanne anyị nwoke anyị nwa bụ ndị Ikoro TV Network na-ekene gị biko gwa anyị afa gị e, ekele m unu wee na-asị nke onye tie eze afa m bụ eze bụ igwe edo n'ụmụ egesi Agbariji maka na onye ọbụla na-edebere Ajana nsọ na-edebere chineke nwe ike nkere enu ee emume ọnwụ na bụ ndụ n'ime ya taata anyị nọ n'ime ya taa bụ emume Ajana Inyi anyị na-eme ya once na arọ ofu ugboro na arọ and ofu ugboro na arọ a ọ na-adị oke ebube ee igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m unu ee unu n'anya anyị abịagwa na nchịkọ ife mere eji wee bịa ebe a n'ụbọchị taata bụ Ajana Inyi anyị abịagwa na nchịkọ unu n'anya unu afụ na ife niile mere ebe a gara n'udo ma ndị mmọnwụ ma ndị ogene ife niile mere gara n'udo maka na Inyi bụ obodo na-achọ udo dịka m si kwuo na mbụ ekene m nwoke kene nwaanyị sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma ee chetakwa na ị ka na-ekiri ikoro tv Network gbaa mbọ ka ị na-esonye anyị na youtube facebook na instagram maka mmụta omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ee ekene m chetakwa na aka m bụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi mana o nwere afọ ya abụ ituo mụ akpa m nganga o nwere afọ ya abụ ituo mụ abụọ nga ego ee ituo m riwe akụ abụọ nga ego ituo m riwe akụ akpa m nganga ee ekenekwa m unu daalụnụ Igbo niile a na-asị unu ka onye ọbụla na-ekiri Ikoro TV Network maka na ebe a ka omenala Igbo bidoro wee kwụsị maka a na-egosi omenala Igbo kpọmkwem ha adị akụ nke ha mmiri ihe ọbụla ịfụrụ n'Ikoro TV Network etu a ka o si dị omenala Igbo personified anyị na-asị ka onye ọbụla jisi ike afa m bụ Honorable Sunday Ude executive assistant to the governor of Enugu State His Excellency Dr. Lawrence Ugwuanyi gburugburu Enugu State and eh, anyị nọkwa here na-erepresent ya wee na-eme ka ihe a na-eme ka ọ na-aga n'iru